I remain your friend, family chief, and if you call me that name, I become your body body somebody. Yes. Ụmụ ibe, ntị ọ dịkwa. Abịara m ka m chekịa ụdị design a ga-arụrụ m. Hmm? Afọ ya wụ afọ ngozi. Ihe niile ga-eme n'ime afọ a. Hmm? Nwụrụ na ha aga nnọọ. Nke a ofe arụba m na-enyi ego ebe a. M sị ka m bịa fụrụ design and pattern o ji arụ nke ya. So ka m nwee ike mara ka m si eme nke m maka na n'ime afọ a na ihe niile ga-eme n'ime afọ a ọgbanje ga-agba yes ezigbo ọgbanje ga-agba ọ bụrụ na oke osisi ekweteghị ekwetere m ya onye na-ekweteghị ekwetere m ya Hmm? a sị onye kwe chi ya ekwe n'ime afọ a ọ ga-eme eme o o zughị onye m chọrọ ọkwa nwantịntị yes like m design ya na o make sense nkwa nke n color ya kọrịa mashin na m ga-echiche bit red bụ red design ya ebe parapet ya na yes yes ihe ọma na-eghewe ọnụ oghe Hmm, ihe ọma na-eghewe ọnụ oghe ana m ekwupụta na confess ya maka na ọ ya-abịazu na ndụ m yes ihe ọma bụ magnet okwu ọma bụ magnet ị na-ekwu ya ọ na magnet ihe ndị ahụ ị chọrọ n'ime ndụ gị ị na-ekwukwanụ nke ọjọọ na magnet ihe ọjọọ n'ime ndụ gị n'ụtụtụ ugbu a oge ka dị wee kwuo okwu ihe ọma n'ime ndụ m maka n'ime afọ a achọrọ m mgbanwe dị oke egwu achọrọ m ka ọgbanje dị oke egwu na-agba Hmm? nwoke na-ekwu nwaanyị na-ekwu ọ ya confirm ọ ya-emerịrị n'afọ a onye kwe chi ya ekwe ekwere m na ọ ga-eme Hmm? amakwa m na eluigwe amaka ya na ndị ana amaka ya na ọnụ kwuru njọ agaghị ekwu mma n'afọ a n'ime ndụ m a sị na onye ahụ ga-ebu ọkụkọ ụzọ naba ụra ọ dị n'ọfọ afọ a wụ afọ ihe ọma afọ a dị n'isi ụtụtụ ghewe ọnụ oghe Hmm? mana arụsị na-eje ọgụ na-eghewe ọnụ oghe onye na-ekwetere ekwetere na eji ha afọ anyị isi afọ ahụ nwanne mmadụ ịpata ụbịam ajọka nwanne ị fụ onye ụbịam ji meere ya ebere mana ana m ayọ n'ime afọ a na eke kere ụwa ga-agbanwere anyị ọnọdụ ọkwa ka m ji asị nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gbawa mbọ anọkwana nkịtị Hmm? onye nọ nkịtị gwagodo ọgwụ ego ọgwụ ọ gwọrọ ghọrọ ya ahịa mana ị na-agba mbọ site na mbọ ị na-agba site n'ihe ahụ ị na-eme eke kere ụwa ya-agọzi gị Mm, kwa n'ime afọ a ọ ya-agọzi gị ihe ọbụla ị na-eme nwanne ya jisie ike asịna ọ ihe a ihe a m na-emere ga-emere ruo ole mgbe don't worry ndị enu na ndị ana ga-connect gị to the right path ha ya-connect gị onye ga-eduru gị to your that your destination na nwanne anọna nkịtị ọsọ ị gbakata ọsọ ike gwụ gị gawa ije i jekata ije ọgwụgwọ rịwa arịwa mana ahụ na na-ekwu ofu ebe kwuye n'ụbọchị nke tata hmm? na-asị enigwe na ndị ana ga-emegide onye ọna chọrọ imegide anyị mana nwanne nke ọ ị na-emekwa emegidekwana mmadụ ibe ya ana m ekwukwe na-ekwu ya oge niile hmm? enyekwene mmadụ ibe gị reason ibe akwa enyekwene nwoke ibe gị reason ibe akwa anya nọ na-eticha o oh, ihe a this man mere m o oh, ihe a this boy mere m nwanne mgbe ọ na-emewere o oh, n'isi gị ma na i jina aka gị signara onwe gị ọdachi yes i megodu nwoke ibe gị ihe o onye a mere m ihe a ị chọpụta n'oge gaa yọọ ya sị a, nna m kwudo ododo gbaarụ o gbaarụ na amakwanụ m ụma gbaarụ na ọ by mistake weta ezi obi ị yọcha ya ndị enu na ndị ana amarụgo na ị yọgwo ya Hmm? o nwezi obere ọpịpịa dị na ya na ị taa ya mana ndị nke ọzọzi enigwe ya-agbaghara ya. Hmm? enwekwa ka i megide mmadụ ibe maka o kwere gị omume ka i me na mmechicha ya ihe ee. arụpụ akụ na ụgbọ nwanne m checkigodi dị ụlọ ka ị ga design a dị kara n'ime afọ a na ihe niile ga-eme otu a ka ọ ha mma mme chei